a banna les dangers de la cité an tɛn'u ye bilen an tɛna teriw ye bilen mercredi don a banna nin y'a bannen fo kalo damadɔni donc ni saison 2 sera an n'u bɛna ɲɔgɔn ye n'ala sɔnn'a ma donc u b'u jija baara min kɛra a ɲɛna u k'u félicitation tuguni k'u félicitation parce que j'imagine que baara min don a man nɔgɔ hali dɔɔni a man nɔgɔ o félicitation donc sisan ne bɛ mun proposer aw ye c'est que an ka n bɛ fɛ ka nin revue kɛ an bɛ ne b'a kɛ n ye minnu aimé saison une na et puis n ma minnu aimé trop saison une na donc peut-être surtout épisode 17 la mais an bɛna an bɛna épisode dɔw fɛnɛ lajɛ quoi donc aw bɛrɛ la aw bɛrɛ la an ka taa a fɛ comme n y'a fɔ aw ye cogo min na donc an bɛna kuma mun diyara n ye saison 1 na mun ma diya n ye kosɛbɛ saison 1 na donc an bɛna daminɛ mun ma diya n ye kosɛbɛ donc aw yɛrɛ hakilinata ye mun na

donc fo avant dernier épisode la ah muna y'a ye ko denni kɔnɔma don k'o kɔnɔma don m'o la eh, facebook an t'a dɔn cogo min na a y'a après facebook encore mais c'était c'était beaucoup d'espace en fait a, a yɔrɔ janyara trop ɲɔgɔn ma imagine toi 17 épisode bɛ min na épisode fɔlɔ ou bien filanan an y'a dɔn ko denko dɔ bɛ sen na donc épisode 16 ɔ 16 épisode après o k'a dɔn denko in bɔra cogo min na non c'était trop quoi o yɔrɔnin o janyara ne bolo donc euh, n'o bɔra yen sisan fɛn filanan o ye carlos ka arrestation ye donc comme n y'a fɔ aw ye cogo min na saison eh, épisode 16 la donc arlo carlos eh, a- ka arrestation kɛra cogo min na o ma ne ja mais an y'a ye sisan épisode 17 la donc final la u y'u rattraper mais carlos apparaît là carlos euh, bɔra tuguni ah carlos bɔra mais an t'a dɔn a sera k'a yɛrɛ bɔ polisiw bolo cogo min na n'a ye caution de sara n'a ye eh, eh, n'a bolila de a bɔra cogo min na an t'o ɲɛ dɔn o yɔrɔnin na ne bolo flashback dɔ tun bɛ se ka kɛ pour que k'a yira ko ah carlos bɔra tan ne c'est pour ça an ye an y'a ye parce que an balala dɔrɔn k'a ye ten

mais mɔgɔ si depuis épisode 17 daminɛra f'a laban na mɔgɔ si ma muna kuma fɔ ko muna minɛra a donna tan a bɔra tan mɔgɔ si kun tɛ ka paniquer muna ka minɛli la ne ma o yɔrɔnin faamuya dɛ aa ne yɛrɛ t'a dɔn ne m'o yɔrɔnin faamuya dɛ ne pɛridi la o yɔrɔnin yɛrɛ de la donc n'o bɔra yen sisan ne ma mun mun ma diya ne ye fɛnɛ kosɛbɛ o ye mo ni ana ka histoire bancogo ye ah donc bien vrai que mo ye min kɛ a ma bɛn mais déjà a yɛrɛ tun t'a kalama ko den b'a bolo donc euh, ana bɛ se ka décision ta cogo di et puis u ma sigi ka kuma parce que fɛn mariage de tun bɛna k'aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ minɛn préparé yɛrɛ la ba tun bɛ valise préparé la donc ça veut que mariage tun ye immédiat ye donc o bɛ se ka kɛ cogo di e ka bɔ ten o furu la quoi puisque bangebagaw de taara lajɛ pour que aw ka se ka di ɲɔgɔn ma woro fitinin bɔra donc ne m'o yɔrɔnin o yɔrɔnin ma ne kun minɛ quoi parce que ana ka réaction a kun exagéré la trop a ka réaction exagéra ne bolo quoi parce que a kan ka dimi parce que dimi kun de don denko in tɛ manamana ko ye mais ka taa tan explication ma di foyi foyi et puis kuma min na mo bɛ taa eh, a ɲini u bara pour que ka explication sɔrɔ usu fɛnɛ o fɛnɛ ka réaction exagérelen don fo ka ji bɔn cɛnin kan aa ne yɛrɛ kɔni bolo usu ni ana ka réaction ma ne ja fefefefew ni ni ni eh, saison in na yɛrɛ de surtout laban in na tan u ka réaction ma ne minɛ tototototo parce que hali ni mo ye fɛn dɔ kɛ i kɔrɔmuso la mais mo e ni mo tɛmɛra sira wɛrɛw fɛ e yɛrɛ ɲumana mo yɛrɛ ɲumana ko c'est mon frère ah donc soit i kun bɛ kuma fɛ hali ni denmisɛnninya hakili b'i la parce que euh, usu kɔni denmisɛnninya hakili de b'ale la ah hali ni denmisɛnninya hakili b'i la mais

donc an y'a ye sisan den kelen bɛ mo bolo donc sisan ana ka eh, test ɔ oh, n'o kɛra filanan ye ça veut que mo yɛrɛ tɛna a denw ba si kɔnɔma ye quoi puisque ana fɛnɛ k'ale bɛ taa k'ale bɛ voyager ah donc an kana an tɛna sigi k'a lajɛ deuxième saison bɛna kɛ cogo min na n'o fɛnɛ bɛ na ni den kalo damadɔni ye ou bien den san damadɔni ye mo ta kɛra baara ye dɛ ɔ donc sisan donc ne ma mun fɛnɛ euh, fɛn ninnu ka dénouement sasa alasani nafi mais fuseni taara min ah depuis fuseni y'a dɔn kuma min na ko alasani ni nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ butigi kɔnɔ aa fuseni ma ye bilen fuseni ma ye bilen aa en tout cas ne yɛrɛ kɔni eh, n ka version ninnu diyara n ye dɛ n ye sasa ka ani nafi sasa ye nafi ni alasani ka histoire apprendre cogo min na parce que u ye u ye mun kɛ pour que a ka dɔn ko sasa ni nafi eh, eh, alasani bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ kɔni ah aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o ko la sasa alasani ka taa k'a ka telefɔni t'u dilan kan e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'e jɛlen tɛ e bɛ kokolon kunna hali mun yɛrɛ tɛ kokolon na bi kɔdi bɛ bɛɛ ka telefɔni na ɔ donc o taara ka telefɔni to dilan sanfɛ aa e sasa y'o ta donc kɔdi tɛ telefɔni na ɔ donc ka bɔ ko kalama tan aa o yɔrɔnin ye ne déranger fɛnɛ dɛ parce que bi bi in na kɔni kɔdi bɛ mɔgɔ caman ka telefɔni na et puis i yɛrɛ b'a dɔn k'i jɛlen tɛ i t'i ka telefɔni surveiller foyi foyi Hmm. Ah, mais histoire in kɔni a bɛ se ka rattraper hali bi a bɛ se ka rattraper hali bi ne bolo parce que ne bolo il faut pas que parce que déjà sasa i kun droitlen tɛ ka maga i cɛ ka téléphone na donc ne bolo il faut pas que sasa k'a fɔ eh, alasani ye ou bien il faut pas k'a ka kulekule alasani da la il faut pas k'a ka fu fila bɛɛ a k'u surveiller dɔrɔn et puis k'u surprend ne yɛrɛ kɔni bolo o de y'a solution ye ninnu fila ka ko la aa donc maintenant comme nafi fɛnɛ b'a kalama ko eh, alasani furulen no ko bɛna kɛ cogo di ah en tout cas an k'an sigi k'a lajɛ an k'an sigi k'a lajɛ nin dénouement in bɛna tɛmɛ cogo min na donc sisan mun diyara n ye an tɛn'o fɔ mun diyara n ye ne yɛrɛ kɔni mun diyara ne ye o ye acteurw ka évolution ye

voilà donc o ye ne ka fɔlɔ aimé n y'o aimé fɔlɔ et puis n ye mun filanan ye fɛnɛ aimé e eh, takudi ni madu aa aa ninnu ka dénouement ɲana dɛ ninnu ka dénouement ɲana yɛrɛ de parce que an y'a ye takudi malgré tout de toutes les façons an y'a ye depuis a daminɛ la a b'a cɛ fɛ ale ka problème kun ye affection ye ale ka problème ye affection ye ko cɛ tɛ affection d'a ma donc sisan cɛ bɔra a kalama ko a ye puisque video cira a ma donc sisan a yɛrɛ bɛ maloya tellement donc a yi a bɔra cɛ kɛrɛfɛ pour que k'i dogo a kɔrɔmuso bara parce que a bɛ a maloyara a yɛrɛ maloyara parce que cɛ cɛ cɛ ye ko dɔn quoi cɛ bɔra ko kalama ah mais o bɛɛ la madu komi a muso ka d'a ye donc a bɛ taa muso nɔfɛ pour que u ka bɛn a la ah, a y'a muso la rassurer pour que u ka bɛn a la ah non c'était vraiment mignon c'était vraiment mignon olu ka couple kɔni ah non et puis fɛn min fɛnɛ diyara nin yɔrɔ la c'est que u m'a yira u ma video yira mɔgɔ min don

pour que madu ka se ka évoluer il faut k'a ka changer takudi ye changement min fɔ a ye mais an y'a ye à la fin la o changement kun bɛ ka na puisque a taara a y'a muso bɛrɛbɛrɛ ka muso ka muso la fɛn quoi ka hakili sigi donc euh, je pense que madu fɛnɛ ale ka personnage ni takudi ka personnage u bɛna évoluer saison 2 la en tout cas u ka laban in kɔni a ɲana yɛrɛ de olu ka dénouement ɲana kosɛbɛ

idée dɔ bɛ ne na muso in ka ko la hakilinata dɔ bɛ ne na muso in ka ko la mais n bɛna o fɔ ni saison 2 daminɛra n'ala sɔnna a ma donc sisan bela bela eh, desani donc bela ka vengeance fana ɲana o fana diyara ne ye trop franchement parce que accident in ɔ histoire accident in histoire kun ma abouti fɔlɔ donc sisan o aboutira ni bela ka an y'a ye bela ye cɛnin convaincu pour que ka taa plainte déposer mɔgɔw kama pour que mɔgɔw ka se ka datugu o y'ale ka a o y'ale ka vengeance ye a a banna mais ne yɛrɛ kɔni o yɔrɔ ɲana yɛrɛ de parce que c'était une bonne vengeance mais bela fɛnɛ ale fɛnɛ méritelen don cɛ fɛnɛ ale cɛ fɛnɛ ka venger dɛ donc c'est dommage a cɛ bɔra siɲɛ kelen de parce que c'est un, un acteur ɲɛnamaba de don mun kɛra bela cɛ acteur ɲɛnamaba de don donc ne yɛrɛ kɔni bolo a kan ka segin saison 2 la pour que ka piment dɔɔni seriseri nin ko in na pour que bela fɛnɛ ka leçon sɔrɔ dɔɔni quoi awɔ ne bolo cɛ in kan ka segin parce que c'est un bon acteur donc après ne fɛnɛ ye mun aimé aw hakili b'a la n t'a dɔn n'aw hakili b'a la eh, épisode daminɛ ninnu na est ce que a ma dabila trois ou bien quatre la u kun bɛ question dɔw poser à la fin euh, épisode pas à la fin mais après quoi ni épisode banna peut être tile kelen tile fila après u kun bɛ question dɔw bila u ka site kan ko

ne yɛrɛ kɔni bɛ mun conseiller yeta digital ye c'est que intrigue fɛn fɛn b'u bolo a fɛn fɛn b'u bolo dénouement fɛn fɛn b'u bolo il faut k'u ka u k'a kɛ dɔɔni dɔɔni épisodew la pour que ka fili fili fili fili dɔɔni et puis pour que mɔgɔw ka to intéressé toujours donc o la a bɛ a bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ a b'u permettre u ka to ee f'u bɛ presser mercredi wɛrɛ ka se awɔ ne bolo il faut pas k'u k'a bɛɛ fili komi u y'a kɛ nin saison 1 na cogo min na k'a bɛɛ fili euh, euh, deuxième deuxième euh, avant dernier ni dernier épisode la quoi donc parce que a bɛ kɛ information ye trop d'un coup et puis i ye 10 épisodes kɛ information bɛrɛ kun tɛ yen donc ka sin k'a bɛɛ di ten yɔrɔnin kelen ne bolo

a ko kɛra cogo min na ou bien mun de kun don quoi parce que flashback dɔ de tun bɛ au début donc an t'a dɔn o ko bɛ ɲɛ jumɛn ma donc en tout cas ne yɛrɛ kɔni malgré parce que bɛɛ bɛɛ bɛɛ ni bɛɛ n'i ka fɛn de don malgré

donc mun bɛ n bolo k'a fɔ ye saison une kɔnɔna la dans les dangereux de la cité o de nin ye donc aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun y'a ko la aw ka hakilinata fɔ ne ye commentaire la donc sisan aw kana ɲinɛ dɛ a ye cloche in digi pour que aw ka se ka notification bɛɛ sɔrɔ n'aw tilal'o la a y'a partage aw kɛrɛfɛ mɔgɔw cɛ a y'a partage a y'a kuma fɔ a y'a partage aw kana sɛgɛn partageli in na dɛ donc sisan a ye soin ta aw yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw a k'an bɛn wagati wɛrɛ